Ok, so seo é ár Ceist 10. Ón obair bhaile aréir. Deireann sé, Faigh luach gach slonn, So find the value of each expression, gach slonn, so seo slonn amháin, slonn eile, slonn eile, slonn eile, slonn eile agus an ceann deireanach. Sna boscaí thíos, nuair atá X cothrom le lúide 5, Ok, now agus an chúis a phioc mé é seo ná go bhfuil an. uimhir diúltach, tá sé lúide, lúide 5 so cruthaíonn sé sin fadhbanna uaireanta. So, is féidir leat a rá go raibh sé sin beagáinín níos deacra then, ba cheart dom é sin a rá aréir. Tá brón orm faoi sin. So, sin an chéad rud le déanamh. Agus an dara rud, mar is gnáth, déan atheagrú, so reorganise the letters, chun ainm tíre a litriú. Now, de ghnáth bím féin uafásach ag na rudaí sin, tá súil agam go ndearna sibhse é. Ok, or go bhfuair sibh é sin níos fearr, déarfainn go mbíonn sibh níos fearr leis na tíortha i nGaeilge. Ar aon nós, seo é an rud tábhachtach le haghaidh an mata. Ok? So faigh luach gach slonn. Um, ok, cuid I, so we have ceathair X móide trí, tá mé chun é sin a scríobh amach arís, ceathair X móide trí, agus de réir mar an taithí atá againn, tá mé chun lúibín a chur in aice, in ionad an athróg. Seo é ár athróg ansin, the X, rud nach bhfuil an, an, an, an luach ar eolas againn, um, ag tús. But tá sé ráite againn anseo go bhfuil sé X cothrom le lúide cúig. So tá mé chun é sin a chur isteach anseo, lúide 5. Agus féach an rud a dhéanann an lúibín. Déanann sé an-soiléir dúinn go bhfuil muid ag iolrú móide 4, an rud atá i bhfolach, móide 4, fá, lúide 5. So móide, fá lúide, nuair a bhfuil tú ag iolrú agus na comharthaí difriúil tá an freagra chun a bheith lúide, 4 fá 5 sin 20. agus ansin anois ag suimiú agus ag dealú nuair a bhfuil na comharthaí difriúla, pioc an comhartha den uimhir is mó, so tá fiche níos mó ná trí, so tá muid chun piocadh an lúide, an siombail atá in aice leis an fiche. So tá an freagra chun a bheith lúide rud éigin agus trí ó fiche sin seacht déag. Sin é ár freagra. Ok, an dara cuid. X lúide dó. Ok. So, de bharr nach bhfuil aon rud in aice leis an X, tá cúpla rogha agat. Is féidir leat fós leanúint ar aghaidh leis an lúibín, is maith an rud é sin, agus cuir isteach an lúide 5. Nó is féidir leat just é sin a fhágáil amach mar seo. de bharr nach bhfuil aon rud in aice leis an X an slí a raibh sé anseo, tá sé níos éasca, tá rogha agat anseo. Lúide 5, lúide 2, Ag suimiú dealú rudaí, má tá na comharthaí mar an gcéanna, coimeád an comhartha agus suimigh iad. So, seo ag dul ar ais ar slánuimhreacha ó thús na bliana, so b'fhéidir go mbeidh athdhéanamh ag teastáil ansin. An chéad cheann eile, X lúide 3. So, arís is féidir leat an lúibín a úsáid nó is féidir leat just dul díreach isteach leis an lúide 5 in ionad X. Arís, táimid ag fáil an lúide 5 ón áit seo, bhí sé ráite sa cheist. So, lúide 5, lúide 3. Má tá na comharthaí mar an gcéanna agus tú ag suimiú dealú, Coimeád an comhartha agus suimigh iad. Ok, so anois ag éirí níos suimiúla arís. Dó X móide dó. Ok, so tá mé ag iolrú dó fá X, so tá mé chun an lúibín a chur isteach mar is gnáth nuair a táimid ag iolrú. Agus in ionad X arís, tá mé ag fáil lúide 5, mar tá sé ráite sa cheist seo. Anois.

Nó smaoinigh faoi má tá an teocht dó agus téann sé síos deich, tá tú ag lúide ocht céim. Nó má tá tú ag lúide deich céim agus téann an teocht suas dó, tá tú ag lúide ocht céim. Ok, cén áit a bhfuilimid anois? Ok, we're lúide X, lúide trí déag. Aha, seo an áit a mbíonn sé i bhfad níos tábhachtaí b'fhéidir lúibíní a úsáid. So tá mé chun. Gach rud a scríobh díreach an slí a bhfuil sé but lúibín a chur isteach in ionad an X agus tá mé chun an lúide 5 a chur anseo. So anois tá lúide fá lúide 5 ok cad é seo bhuel i bhfolach really anseo leis an lúide 5 lúide lúide 5.

Ok b'fhéidir go bhfuil sé níos éasca leis sin. Lúide lúide cúig sin móide cúig. So anseo we have lúide lúide cúig sin móide cúig. So má tá lúide lasmuigh de braicéad athraíonn sé comhartha gach uimhir istigh ansin. So lúide fá lúide sin móide. Anois ag suimiú dealú so tá na comharthaí difriúil so féach an comhartha os comhair an uimhir is mó so beidh an freagra lúide agus dealaigh iad ansin agus tá an freagra chun a bheith lúide ocht agus an ceann deireanach dó x móide trí sin dó fá

Úsáid an ríomhaire, an áireamhán muna bhfuil tú cinnte. Ok, so sin ár céad cuid déanta agus seo é an cuid an-tábhachtach. Ok? Faigh luach gach slonn. Ansin bain úsáid as an gcód thuas chun do chuid freagraí a athrú ina litreacha. Ok, lúide 17 we had N. So táim ag scríobh N anseo. Lúide 17. sin S. lúide ocht sin A. lúide ocht arís sin A. lúide ocht sin A. agus lúide seacht sin S. Ok. NS AAAS. De ghnáth Bím uafásach ag na rudaí sin, so muna raibh tú ábalta é sin a dhéanamh tú fhéin, ná bí buartha, ní bhaineann sé seo leis an mata ach is maith an rud é a dhéanamh amach. So S, A, S, A, N, A, sin Sasana. Maith sibh má fuair sibh é, tá sibh níos fearr ná mise!